n'ezinụlọ ọbụla udo dị maọbụ ebe ọbụla mmadụ abụọ na-ebi ọfụma leruo anya a na-emegbu otu onye n'ebe ahụ maka na ọ bụghị ihe niile ka ọ na-etinyere anya ọ bụ ya bụ eleta aghara eleta aghara ka ọkụ ji wee hapụ ite gbuo ihe nọ n'ime ite ọ bụ eleta aghara ka ndị gboo ji ebikọta ọnụ ruo na nka maka na ha na-ehi asaa n'anya jụọ ese leruo anya ọfụma ka ha mara ma ọ bụkwa ihe ha ga-emenwu maka na ha ma na njem alụmdi na nwunye abụghị ka m je pụta mana taa ịgba alụkwaghịm akarịala onye ọbụla ahụna ụzọ ma nwoke ma nwaanyị onye chọkwaranụ ka emegbuo ya chefuo na ka elechata ka mgbọ ji atụ enwe n'isi mgbe ezinụlọ bidoro buwere ibe ha ihe n'obi onye ọbụla na-akpa n'ụzọ nke aka ya ịhụnanya anwụọna n'ezinụlọ ahụ ntị adịkwa damian na nwunye ya na-enwe okwu ha ewere ya buoro ibe ha ihe n'obi o ruo n'abalị nke nwoke chee ihu n'ebe a nke nwaanyị chee ihu n'ebe a mana ha nọ n'otu akwa o ruo otu ehi ụka onye ọbụla akwado mapụ gawa ụka onye hụrụ ha ọ dị ha ka ha bụrụ ha mana ha amaghị na ihe dị n'ime ite abụghị anụ nke nwoke gbasie egwu ike nke nwaanyị asị n'obi ya ewu ọ wụ ebe a na-ahụ gị nke nwaanyị kụsie aka ike nke nwoke ekwuo n'obi ya iberibe nzuzu nzuzu emesị ụbọchị ahụ gbasaa ụka asị ụmụ nwaanyị chere nke nwoke akpọrọ ụmụ ya abụọ tinye n'ụgbọala nke ya kpọrọ ha laba ka ha nọ na-eri nri moto nwunye ya egbume họn n'isi geeti ọ bụrụ nwunye ya damian etie nzuzu nzuzu iberibe lekwa onye mepere geeti ya batamanụ ọ kụpụrụ ya ntị nwaanyị a ka na-egbu họn obere oge ekwentị nyanwa akụwa o lee anya ọ bụrụ nwunye ya o tie nzuzu nzuzu o kweghị aza nya bụ ekwentị ekwentị ya akụọna four missed call mgbe o ji huo ya n'anya bụ mgbe getiman ya gbara bịa sị ya na madam a na-ekwuzikwa okwu n'ime moto mgbe ahụ ka damian ji wee cheta na nwunye ya na-enwe asthma ọ gbara gaba ebe ọ na-edeme inhaler o wee bụrụ na nke nwaanyị chefuru iji ya eje ụka ọ bụ ya ka ọ na-akpọrọ ya ka o wedatara ya mgbe o pirikpuru ya o wee gbara gaa ka o wegara ya o wee bụrụ na nke nwaanyị agafeela mbọ niile ọ gbara ka ọ tụtee ya o nweghị nke nwere isi maka na ụra kwere izu abụrụgo ọnwụ gee m ntị gbaghara onye gị na ya bi n'ime ụlọ gbaghara onye ọ bụ gị na ya omume dị n'iche n'iche etu ihu anyị si wee dị n'iche n'iche ka omume anyị si wee dị n'iche n'iche onye na-achọ onye na-eme ka ya na-ebi naanị ya agwa mmadụ niile abụrọ ofu ihe onye na-eri ka ibe ya na-asọ agwa onye na-atọ ya ụtọ o nweghị onye nyochara ike ghara ịhụ ya nsị obiọma nyere ụwa nkịta niile na-ericha nsị mana ọ bụ nke ahụrụ ya n'ọnụ ka ama na ọ na-eri nsị butuo na o nweghị ihe eji okwu na ụka eme n'elu ụwa ya gazie